Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ unu anọọna ya geenụ ntị nụrụ akụkọ nke taa bụ tọzdee abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa iri afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa nkwọ dịka o si gbaa n'akwụkwọ dị iche iche abụ m okechukwu anyanwụ Ọgbakọ ndị Yoruba ebigbola ndị agha Naịjirịa dọọ ha aka na ntị megide echiche ọbụla bụ ịkwatu ọchịchị ọhakarasị nke onyeisiala Bola Tinubu. Ha kwuru na ịhazigharị Naịjirịa bụ ụzọ ka mma iji dozie ihe ọbụla bụ nsogbu Naịjirịa nwere. Ọ bụ na Sahara Reporters ka akụkọ nke a gbara. Ndị uwe ojii anwụchiela Omoyele Sowore n'Abuja ma tụba ya n'ụlọ itiri ha. Ọ bụ na The Nation ka akụkọ nke a gbara. Na Vanguard, anyị nụrụ na onyeisiala Bola Tinubu eduola Prọfesọ Joash Amupita n'iyi ọrụ dịka onyeisi oche ụlọọrụ INEC Nke a na-eme otu izu ụka kemgbe a họpụtachara ya dịka onyeisi oche INEC. N'otu Vanguard ahụ, anyị nụrụ na ihe karịrị mmadụ iri anọ anwụghịpụla anya ebe ndị ọzọ merụchara ahụ site n'ụgbọ mmanụ tanka dara ada ma gba ọkụ n'okporoụzọ siri Bida gawa Agaie dị na kansụl Katcha nke steeti Niger na Sahara Reporters anyị nụrụ na ụlọ ọrụ mba ụwa maka ụmụ akụkọ nke a kpọrọ n'okwu bekee International Press Center ekwupụtala mwakpo ahụ ndị uwe ojii naijiria wakporo ndị nta akụkọ ahụ na-ese ihe onyonyo ngagharị iwe maka ntọhapụ nke maazị nnamdi kanu Na Channels, anyị nụrụ na gọvanọ steeti Niger bụ Mohammed Umaru Bago ekwuola na o nwekataghị ka ya na ndị oji egbe bandit nwee mkparịta ụka negotiation ma ọ bụ ya kwụọ ha ụgwọ mgbapụta ransom maka ndị ahụ ndị bandit tọrọ atọrọ. Ọ sịrị na ime otu a ga-eme ka ndị omekome ahụ nwee obisi ike ma mekwa ka okwu enweghị nchekwa na steeti ahụ bawanye. Ụlọ ahịa Ekeọha a ka na-arụ arụ n'Aba adaala dagbuo ọtụtụ ndị mmadụ ma merụchaa ndị ọzọ ahụ. Ọ bụ na Sahara Reporters ka anyị hụrụ akụkọ nke a. na Daily Trust anyị nụrụ na ndị ọchịnnama agbadasala otu onye agha naijiria bịara izu ike na obodo manzakwa dị na kansụl patigi nke steeti kwara ya anọrọ ebe ahụ nwụọ pee akụkọ kwuru na onye soja ahụ baara ndị ọchịnnama ahụ mba megide ịchịgharị nnama n'okporo ụzọ nakwa n'ime ọrụ ndị mmadụ ha ejiri iwe gbanye ya ọnụ n'ala na The Nation Anyị nụrụ na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii adọọla ndị uwe ojii aka na ntị megide ịrụ ọrụ na-enweghị onye ziri ha nke megidere iwu. Nke a gụnyere ịrụ ọrụ ọkpọnte nyere ndị nwetara ego n'ụzọ na-edoghị anya, ife ha ka chi nakwa omume ndị ọzọ jọrọ njọ. Na akwụkwọ Punch, anyị hụrụ na otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum Naịjirịa ASUU na mkpirisi bekee akwụsịla mfanye aka n'ụkwụ ịdọ aka na ntị nke izuụka abụọ nke ha bidoro oge gara aga. n'otu akwụkwọ Punch ahụ anyị hụrụ ụlọ ọrụ mmanụ dangote ka ọ na-agọrọ ụkwụ ya na aka ya na ọ bụghị ya nwe ụgbọala trọk ahụ kpara mkpamkpa na kansụl akoko southwest dị na steeti ondo nke e gburu opekarịa mpe mmadụ asatọ tinyere otu nwaanyị dị ime ma merụchaa ndị ọzọ ahụ na Daily Trust anyị nụrụ na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii mba ụwa nke a kpọrọ Interpol na mkpirisi bekee anwụchiela mmadụ iri itoolu na isii bụ ndị na-ebugharị anwụrụ ike na ndị na-eme mpụ ndị ọzọ na Mali na obodo Afrịka ndị ọzọ igbo ndị ọma m hụrụ n'anya otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ tọzdee abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa iri afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa nkwọ ka chukwu chekwaa anyị niile n'abalị a onye a hụrụ n'abalị a ka a hụkwa ya echi aha m bụ okechukwu anyanwụ ndewonụ